o don tile ma surakata a ka juguya bonya kojugu a nana yada nka kɔrɔkɛ ka wari bi ka caya kɔrɔkɛ ye du fan bɛɛ jɔ kɔrɔkɛ nana se dɔgɔnin ma ko n dɔgɔ a k'i tɛ ɲɛ n ma ko n bɛ fɛ ka yɔrɔ ci k'a jɔ k'a bonya dɔgɔnin ma kuma fɛ a ko n ma a ko naamu a ko n bɛ fɛ ka yɔrɔ ci k'a bonya k'a ɲɛ ka tɛmɛ nin kan a du bɛɛ ka kɛ duba kelen ye ba fana ma kuma u bɛɛ malola dɔgɔnin muso min tɛ kɔrɔkɛ bonya o don bana dɔ y'o minɛ a tun bɛ sa de wari hakɛ min fɔra ko k'o di n'o ma sɔrɔ a tɛ kɛnɛya k'a bɛ sa de ko ka misi tan ni wolonfila de saraka o don yiriju kelen na n'o yiri sara u b'o bulu kɛ k'a ko n'o tɛ a bɛ sa kɔrɔkɛ sinna ka wari bɔ k'o misi tan ni wolonfila san k'a saraka di dɔgɔnin muso kɛnɛyalen a y'i ten turu duguma ko ni ne bɛ sujuru bi maa ye n b'a bi i jaa nafa tɛ juguya la n buran e b'i yafa n ma nka o n'a ta bɛɛ dɔgɔkɛ jugu ka juguya ma bɔ a la dɔgɔnin nan'i kanto sisan a ko ni ne kɔrɔkɛ ma sa ne tɛ lafiya kɔrɔkɛ ye muso dɔ in denw a ye hɛrɛ kɛ bɛɛ ye dɔgɔnin bɛɛ furula a bɛ ka hɛrɛ kɛ maaw ye wari min b'a kun diɲɛ kɔnɔ maa si t'a dan ni maa o maa bɔra bɛɛ ko jinbo jinbo ye silamɛ ye dɔgɔnin bɛ ka dimi a ko n ma dɛ ni ne kɔrɔkɛ ma sa walahi ne bɛ sa e ye balima jugu e ye sinji jugu a ye juguya bɛɛ k'a kɔrɔkɛ la kɔrɔkɛ y'a bɛɛ kun kɔrɔkɛ ye hɛrɛ bɛɛ k'a la ayi a nan'i kanto a ko ni sacogo t'a la ko cogo kelen bɛ n bɛ n'o kɛ o don tabara cɛ fila bɛ yen ko tabara cɛ fila binkannikɛlaw de don u bɛ mɔgɔ de faga dɔgɔnin taara se olu ma ko tabara cɛ fila dugu tila fɛ u bɛ si ka yaala olu ko e b'anw dɔn wa anw ye nsonw ye a k'aw bɛ ne dɔn wa o ko bɛɛ b'e dɔn e tɛ surakata ye a ko unhun a k'e de kɔrɔkɛ ma kɛ waritigi ye a ko unhun a ko tabara cɛ fila ma n bɛ fɛ aw ka fɛɛrɛ kɛ ka cɛ dɔ de faga n ye ɛɛ ko cɛ jumɛn k'o faga n kɔrɔkɛ kɛ mɔgɔ ɲɛngo de don wari min filɛ a bolo ne ta de don a ye ne ɲɛɲini de ko wa ko mɔgɔ si tɛ se k'ale faga ni ala tɛ tabara cɛ fila yɛlɛla olu ko ala bɛ maa faga anw bɛ maa faga anw jigi tɛ ala k'alijinɛ kan koyi binkannikɛlaw don nsonw don u ko dɔnku n'an y'i kɔrɔkɛ faga i bɛ joli d'an ma o kelen kelen bɛɛ ko waa kɛmɛ kɛmɛ di an ma wari kolo kɛmɛ kɛmɛ walayi sini an b'i kɔrɔkɛ faga a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn dɔgɔnin k'u ma ko fajiri mana fɔ alahu akubaru kabi su quatre heures du matin ne kɔrɔkɛ pere de bɛ se misiri la dugutila fɛ aw b'aw bɛlɛn ni n kɔrɔkɛ bɛ na dɔrɔn aw b'a faga yɛrɛ siɲɛ kelen o la n'a sara a bɛ taa ka wari min to yen ne de n'ale bɛ ba la o ne de ta ye wari in bɛɛ ye e marimasa jaa maa jugu i joli bɔ k'a kɛ tebɛri kɔnɔ ka d'a ma k'a k'a min a ka kɛnɛya kana sa walahi n'a kɛnɛyara a b'a fɔ i ye tɔgɔɲinina de ye ala k'an kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma tabara cɛ fila maa fagalaw don dɔgɔnin ye waa kɛmɛ di avansi ye k'u k'ale kɔrɔkɛ faga safo selila waati min na kɔrɔkɛ yan'a ka bɔ misiri la a ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba sigilen n'a gɛrɛla la maa si t'a dɔn cɛkɔrɔba ye k'a fɔ ko jinɛ don kɔrɔkɛ nana yɔrɔ min na a ko tabara dun a ko naamu a k'e dun bɛ yan nin ɛri la mun na a ko i dɔgɔnin ye maa fagala fila bila i kama bi k'u k'i faga n nan'i lasɔmi ne ko n b'i dɔgɔnin faga i ma sɔn n ko n bɛ fa don a la i ma sɔn n'i taara fajiri la cɛ fila bɛ yen u bɛ n'i faga a ye waa kɛmɛ d'u ma a ye waa kɛmɛ d'u ma jiri min kɔrɔ o ye ne sigiyɔrɔ de ye ne jinɛkɛ in sigiyɔrɔ maa si tɛ ne ye nka ne bɛ bɛɛ ye nka fajiri mana se n bɛ n kɛ mɔgɔ ye ka na misiri kɔnɔ ee marimasa kobaw kɛra yala nin bɛ se ka kɛ wa e m'a ye o ye tiɲɛ nka a tɛ se ka kɛ nkalon don hali sini kobaw bɛ kɛ o don tile ma kɔrɔkɛ ko an k'a di ala ma fajiri sera kɔrɔkɛ bɛ taa cɛ fila bɛ ka tagama a nɔfɛ kelen nana a kɔ kelen nana a ɲɛ dɔ ko an k'a faga a ko alah akbar aw bɛ n faga mun na a ko wari de dira an ma ka i faga a ko wari de dira aw ma k'aw ka ne faga n ye mun k'aw la u k'i ma foyi kɛ anw na an ka wari b'an bolo wa anw ye zonw ye an ye mɔgɔ fagalaw de ye kɔrɔkɛ ko fagali ka di aw ye ka ne faga o ko kun a k'o tɛ baasi ye i b'a sɔrɔ ala ye ne ni di aw de ma sisan aw kana ne faga yan an ka taa yɔrɔ jumɛn u ko kɔrɔkɛ ma bila an ɲɛ u bɔra fo dugu kɔfɛ u ye dingɛ sen kɔrɔkɛ ye jɔkɔ fila seli a ko cɛ fila in ma ne yafara aw ma diɲɛ ni lahara ala ka yafa aw ma nka ne fagalen kɔfɛ n y'aw deli ala kama kira kama a ye don misiri kɔnɔ a ka yafa deli ala fɛ diɲɛ in ti laban ne ye n yɛrɛ di aw ma nka aw kan'a fɔ maa si ye k'aw ye ne faga ka d'a kan ne dalen b'a la maa tɛ sa n'i sadon ma se n'i y'a ye aw ye ne faga bi i b'a sɔrɔ ala de ye bi latigɛ o ye kelen ye a filanan n b'aw deli ala kama kira kama aw kana n dɔgɔnin lebu k'ale de bɛ fɛ ka ne faga kɔrɔkɛ y'i da a ko la ilaha illallah mahamadu rasulullah ashahadu an la ilaha illallah ashahadu anna mahamadu rasulullah a y'i ɲɛ tugu cɛ kelen dɔ ye muru ta o ko anw tɛ se ka nin faga nin tɛ mɔgɔ fagata ye maa bɛ se ka nin faga hadamaden ka limaniya ta kabi ala ka anw da an ye maa o maa minɛ k'an b'o faga o bɛɛ lajɛlen bolila ka an nɛni an tɛ se ka nin faga cɛ kelen dɔ ko ha nin tɛ maa fagata ye ha u ye juru bɔ a tɛgɛ la u ko sisan anw tɛ se k'i faga nka anw bilara ka n'i faga de dɛ i bi yafa anw ma walahi yafa ma ala ye kira ye kabi i da dugu ma anw ja de bɛ to ka tigɛ anw ma deli ka siga mɔgɔ faga la abada nka kabi e y'i da jatigɛ dɔ bɛ ka kɛ anw fila la an ma deli k'a ɲɔgɔn ye e ye ala ka maa ɲuman de ye wa bi bi kɔfɛ fo ka taa anw sa an tɛ sonyɛni kɛ an tɛ binkanni kɛ anw bɛ kɛ silamɛ de ye walahi an bɛ tugu misiri la o cɛ fila taala kelen dɔ taatɔ ko ni dɔgɔnin nana don o don k'a bɛ kiri bɔ an na walayi an b'a faga e mari masa kɔrɔkɛ ɲuman taara misiri seli e kɔrɔkɛ ɲuman o cɛ fila u dɛsɛra fagali la u siranna u limaniyara ala ni jimbo ka silamɛya bolo surakata kɛ nin dalen don sɔgɔma joona fɛ a solila ka wuli n'a ni mɔgɔ min bɛnna a b'a fɔ e n ka cɛ ne ye kuma dɔ mɛn dɛ o tuma mɔgɔ dɔ de salen bɛ misiri taga sira la parce que a hakili la ko kɔrɔkɛ fagalen bɛ yen ɛ o ko k'a ma fɛn ye ɛ dɔw bɛ taa misiri la a bɛ soli k'olu kunbɛn ɛ ne ko aa ne kun tulo bɛ kuma dɔ kulekan na dɛ o tuma o tabara cɛ fila u ye mɔgɔ dɔ de faga wa ne y'a dɔ ko ne ma ko su dɔ dalen bɛ misiri taga sira la ee olu b'a fɔ anw ma su ye dɛ an kɔni taara an ka fajiri seli ka na ee a ko ninnu t'a kalama a ko a sara sa a b'o hami na waati min na aa ala a ɲɛ bɛ kɔrɔkɛ natɔ la o nana a yɛrɛ dabali banna a bolila tu kɔnɔ ka t'i sigi fo a ja bɛ tigɛ kɔrɔkɛ nana ka foli kɛ ka musokɔrɔba fo k'a yɛrɛ fo a y'a kunbiri ee a bɔra o nɔgɔni na ka taa se cɛ fila in ma a ko cɛ fila ma a ko sisan ne ye wari di aw ma n k'aw ka ne kɔrɔkɛ faga mun na aw m'a faga u ko a ma ko n'i ma taa ka bɔ an ɲɛ kɔrɔ an b'i yɛrɛ faga sisan balima jugu sinji jugu e ka nin cɛ in ye anw kɛ silamɛ ye bi anw tɛ sonyɛni kɛ tugun an tɛ binkanni kɛ ja ala ka maa ɲuman bi kaba anw tɛgɛ magara cɛ la jatigɛ dɔ wulila anw na a b'i komi i n'a fɔ jakuma ɲinɛ balala jakuma jɔlen na kɛnɛba kan nin ye ala ka maa ɲuman di an t'i ka wari d'i ma o ye kelen ye n'i ma na wari tɔ in fana sara an ye an bɛ t'i malo fo du kɔnɔ aa sɔrɔ ka taa kɔ jenina ɲɛ jenina a ye wari tɔ a nana se kɔrɔkɛ ma a ko kɔrɔkɛ ma aa a ko n kɔrɔ walayi wagati ka gɛlɛn dɛ nka juru dɔ bɛ ne la n'i sera ka ɲama n kɔrɔ n b'a sara i ye kɔrɔkɛ yɛlɛla kɔrɔkɛ ko e bɛna wari in kɛ di ayi a ko wariko bɛ n ni dɔ cɛ n ye layidu ta dɔ de ye n bɛ ka hinɛ a la de kɔrɔkɛ donna so kɔnɔ ka waa kɛmɛ in ta a bɛ waa kɛmɛ in dɔn ko minnu bɛ fɛ k'ale faga a b'a dɔn dɔgɔnin bɛna taa wari d'o ma a y'a d'a dɔgɔnin ma a barika ala ye dɔgɔnin taara wari in sara jinɛkɛ sufɛ waati min na kɔrɔkɛ nana jinɛkɛ k'a ma a ko sisan n teri ne b'a fɛ e ni ne ka fara ala ko bɛɛ k'i yɛrɛ tanga hali i jugu i mabɔ a la ala m'a fɔ maa si ye tugu i jugu la a k'i halaki sisan ne bɛ min fɔ e ye i dɔgɔnin n bɛ kojugu k'a la ka d'a kan i dɔgɔnin tɛ yɛlɛma fo ka taa da kaburu kɔnɔ n bɛ bana dɔ bila a la bana min b'a ta a tɛ se ka kojugu kɛ maa la kɔrɔkɛ ko jinɛkɛ ma n'i bɛna o bana bila ne dɔgɔnin na k'i ye tɔgɔ ni nafolo di ne ma walahi i ka nafolo bɛɛ minɛ i ye n sɔrɔ fantanya la cogo min n segin ten kana foyi kɛ n dɔgɔnin na n k'i ma n ba bɛ n dɔgɔnin fɛ n tɛ fɛ n ba ka dimi ne fa ye n dɔgɔnin kalifa n na kana n fa su latigɛ n na jinɛkɛ ne dɔgɔnin to yen ala de y'a latigɛ aa jinɛkɛ dabali banna dɔgɔnin nan'i kanto a ko ko dan ye nin ye yiri dɔ bɛ yen ko tali bɛɛ bɛ siran a ɲɛ n'i y'a dun i bɛ sa kɔrɔkɛ in kaba a fitinin zira de ka d'a ye dɔgɔnin taara ziramuguba san ka talimugu dɔɔnin k'a la k'a lamaga a ye ziramuguba in san ka talimugu dɔɔnin k'a la k'a lamaga a ko n bɛ fɛ ka n kɔrɔkɛ faga bi a nan'i miiri a ko un a ko a y'i jɔ n k'a bila ka juma kɔnɔ juma sera waati min na a ye sarakaba bɔ ko ka dɛgɛ dilan ka taa ni dɔ ye misiri la ko ale bɛna dugawu kɛ u fa su o juma fana la kɔrɔkɛ bɛ juma la a ɲɛ bɛ jinɛkɛ sigilen na jama la maa si t'a dɔn ko jinɛ don ɛ kɔrɔkɛ ko n terikɛ bɛ yan bi a ko n bɛ yan a ko kɔrɔ a ka di a k'a man di dɛ a k'i dɔgɔnin ni dɛgɛba nana ko bɛɛ ka dugawu kɛ e hakili la i dɔgɔnin yɛlɛmana a bɛna nisɔndiya k'i fɛ bi kabi ala k'a da a ma nisɔndiya min ɲɔgɔn kɛ nka ni nɔnɔ de bɛ taa k'aw ka jɛ ka dumuni kɛ n'i y'a dun i bɛ sa dɛ a ko han a ko ohun a ko walahi n'i y'a dun i bɛ sa kan'a dun a ko n y'a mɛn kɔrɔkɛ a bɔra misiri la ka na du fan bɛɛ dege ka silamɛw wele ka na ko ka kalan kɛ ni maaw ko na an ka dumuni kɛ surakata ko ayi ne yɛrɛ ni n kɔrɔkɛ jimo de bɛ dumuni kɛ bi a ye nɔnɔ ta ka na n'a ye k'a sigi jimo kɔrɔ a ye nɔnɔ minɛ daminɛ a ko n kɔrɔ e k'a daminɛ kɛ komi nɔnɔ de ka di e ye ani zira fana filɛ nin ye a ye zira gɛrɛ ka nɔnɔ gɛrɛ kɔrɔkɛ y'i miiri a ko yala maa bɛ se ka sa ka sɔrɔ i sadon ma se wa a k'o tɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ ne dɔgɔnin ka hɛrɛ bɛ ne sali de la ne bɛ nɔnɔ in min ni ne ba ka nisɔndiya bɛ ne saya de la